Tá, tá muid ag déanamh siúlóid chúig K inniu. Tá muid ag dul siar ag Scoil Thír an Fhia, síos i dtreo Bóthar Tobairín Naomh Anna, aníos ag déanamh an siúlóid i dtreo Séipéal Thír an Fhia agus ar ais aniar arís. Tá muid anseo inniu ag Cumann Peile Naomh Anna ag an Spórtlann agus tá muid ag déanamh siúlóid cuimhneacháin mar chuid den Deireadh Seachtaine Cuimhneacháin atá againn ar son Aoife Áine Ní Laigh. Bhásaigh Aoife Áine thart ar dhá bhliain ó shin agus shocraigh muid an deireadh seachtaine a dhéanamh anuraidh agus i mbliana chun airgead a bhailiú ar son Croí carthanacht atá an-ghar dá clann. Séard a tharla i mbliana ná just tá muid ag tabhairt, ag iarraidh aitheantas a thabhairt don obair atá Croí a dhéanamh don bpobal. go deonach agus mar bhí fadhb againn féin agus chuidigh siad go mór linn so we said ba ailt we said bhí Ní Fáinne agus sin an am a bhí sí ann agus we said we said fuair sí hiomaint ar an pian croí agus sin ach we said bhásaigh Cleto so just baol linn go mbeadh dream óga freisin we said go mbeadh siad ar a bhfáil féin seiceáilte mar níl fhios ag éinne cé tá in ann iad.
Aoife Áine, bhí sí beagán níos sine ná mise ach cineál dhá mhar a chéile a bhí ionainn. Bhí sí chomh fiáin, Valera, ach ba chuma, ba chuma cén duine é, óg nó sean, dá gcasfadh Aoife Áine ort, á, bhainfeadh sí ceart as duine ar bith. Bheadh an chraic eatarthu, bheadh gáirí eatarthu. Níl a fhios agat céard a dtiocfadh sí amach leis.
Bhí roinnt aithne agamsa ar Aoife Áine, bhí sí beagán níos sine ná mé sa scoil agus bhí aithne níos fearr agam ar a clann agus ar a driofúr agus ar a hathair a bhí linn anseo ar an gcoiste i gCumann Peile Naomh Anna. Bheadh sí thar a bheith sásta chuile dhuine a fheiceáil anseo inné, ag teacht le chéile, píosa spraoi, gáirí, an chraic agus ar ndóigh an spraoi is an chraic a bhí againn aréir Tigh Lee agus Tigh Hanley. Bheadh sí thar a bheith sásta.
B'iomaí gé agus beirt a shíl Aoife Áine Síle Hubbard agus bhí sé sin le feiceáil inné, na daoine uilig a bhí anseo. Tá sé tábhachtach ó thaobh airgead a bhailiú ar son croí agus an obair a dhéanann siad aitheantas a thabhairt dó. Go mbeadh na daoine nach n-imríonn peil agus nach mbeadh suim acu sa bpeil, go mbeidís in ann páirt a ghlacadh sa siúlóid agus freisin tá chuile aois in ann páirt a ghlacadh sa siúlóid ó gasúir bheaga go dtí daoine níos sine.
ah tá sé dochreidte, tá sé dochreidte agus caithfidh mé buíochas a ghlacadh dá cairde uilig ar fad an chaoi ar eagraigh siad an deireadh seachtaine, bhí chuile shórt agus go maith agus agus go hiontach freisin agus an dream a bhí ag obair in éineacht léi tháinig siad seo uilig amach ag imirt peil agus séard is mó a bhí inné ann ná ócáid sóisialta, bhí dream anseo a bhí mná agus fir ag imirt peil nár imir ón t-am seo anuraidh agus sin é an sórt duine a bhí inti

nó tráth na gceist, tagann an pobal seo amach i gcónaí, i gcónaí, i gcónaí, agus níl ort ach glaoch ar dhuine agus tá siad seo ar an bpointe le cúnamh duit. Tarraingíonn sé an pobal le chéile. Agus siúd é laethantaí ar an gcaoi seo agus deireadh seachtaine ar an gcaoi seo, sin é nuair a bhéas a fhios agat céard é, cé é do phobal agus cé atá i do phobal.